kisi ni nɛɛma caman k'o ɲini masaba ala fɛ a k'o kɛ jɔn nɔ samati ka muhamadul bashir sallallahu alaihi wasallam jɔn min don n'i selila a kan siɲɛ kelen alahu taala bɛ seli i kan siɲɛ tan ala ka seli jɔn kan kisi don ala ka seli jɔn kan nɛɛma don ala ka seli jɔn kan kan hɔrɔnyali don ka bɔ tasuma kɔnɔ donni ma yalahu yarabana an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka hinɛ an na k'an bɛɛ kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ donni ma kiyama kɛnɛ ala k'an makoto yen mizani ala k'o ɲ'an bolo n'o ye kiniya fanfɛ ta ye siratu tigɛ cogo ɲuman ala k'a kalifa ne n'aw bɛɛ lajɛlen na an ka gafe ala k'a d'an ma an kiniya fan na an b'o ɲini masaba ala fɛ larosi suma jɔli ala k'o di ne ma ala k'o di aw ma ala k'o di lamɛnlikɛla bɛɛ lajɛlen ma kɔlɔlɔ fɛn fɛn bɛ kiyama kɛnɛ kan ɲankata fɛn fɛn bɛ kiyama kɛnɛ kan ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a ma an b'a ɲini masaba ala fɛ alikawusara kɔji ala k'an min o la ala k'an min o la ala ka ciden yɛrɛ bɛ ji soli n'a bolo barikama nin ye k'a di jamakulu minnu ma ala ka ne ni aw sɔrɔ a la maa minnu bɛna tɛmɛ kawusara la ka to ka taa don arijinɛ kɔnɔ ala k'an sɔrɔ o jamakulu la ala k'an sɔrɔ o la an donnen kɔfɛ arijinɛ fana kɔnɔ ka to ka ala ye i n'a fɔ ala yɛrɛ y'o fɔ cogo min na an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'o kalifa ne la arijinɛ donni ka di nka fɛn wɛrɛ bɛ yen mun ka di ka tɛmɛ a kan n'o ye ala yeli ye fɛn wɛrɛ bɛ yen mun ka di ka tɛmɛ a kan n'o ye ala ka diɲɛ sɔrɔli ye a ye to nin so kɔnɔ n tɛ dimi aw kɔrɔ tuguni fiyewu o fana ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ arijinɛ kɔnɔ donni kan ala k'o latigɛ an ye ala k'o di an kelen kelen bɛɛ ma an b'o ɲini masaba ala taala fɛ haminanko fitini a n'a kumaba a bɛ maa fɛn fɛn na bɛɛ b'o la koyi hali karamɔgɔkɛ yɛrɛ haminanko dɔ b'a la an b'an ka haminanko yira masaba ala la ale de ta ye ko ye a ka haminanko ninnu yara yara cogo ɲuman na a ka haminanko ninnu wuli haminanko gɛlɛn ninnu a k'u nɔgɔya an ka haminanko adamaden tɛ kɛ kuma tɛ mumini ko haminanko dɔ t'i la o haminanko minnu bɛ yen k'u b'an na an b'a ɲini ala fɛ ala k'o haminanko ninnu nɔgɔya ala k'o nɔgɔya ala k'an kisi ka bɔ a kɔlɔlɔ ma ala k'an kisi ka bɔ a kasara ma an bɛ dugawu kɛ sankura nin ni ala ye o dugu jɛ an ɲɛna ala k'a su ko an ɲɛna an b'o ɲini masaba ala fɛ sankura caman ala k'o dugu jɛ ka tila k'o su ko an ɲɛna ni sijan ye ni kɛnɛya ye ni bonya ye ni sabati ye ni sutura yɛrɛ fana an b'o ɲini ala fɛ ni garijɛgɛ ɲuman ye k'o ɲini masaba ala fɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ ɲinan san kɔnɔ ala ka ne n'aw kisi ka bɔ a ma hɛrɛ fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'a ɲini ala fɛ ala k'o di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an b'o ɲini masaba ala taala fɛ an balima minnu bɛ yen k'u bɛ tunga na an tɛ ɲinɛ u kɔ dɛ an b'aw fo an bɛ dugawu kɛ aw ye gɛlɛya minnu bɛ yen n'aw b'a kɔnɔ an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'aw ka gɛlɛya yɛlɛma ka kɛ nɔgɔya ye minnu ta ye denko ye minnu ta ye furuko ye minnu ta ye sigiyɔrɔko ye minnu ta ye baarako ye minnu ta yɛrɛ fana ye papiye ko gɛlɛya ye ala ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an b'o fɔ papiye ɲininaw ye n ko n'i ma papiye sɔrɔ i kan'a kɛ arijinako ye dɔw bɛ yen u taara san tan san duuru san mugan papiye ma sɔrɔ ale fana banna k'a tɛ na ko f'ale ka papiye sɔrɔ a muso b'a kɔ maɲumatɔ ko la yan kumakan duman yɛrɛ tɛ foyi ye a ba fatura kɔfɛ a ma na a fa fatura kɔfɛ a ma na fɛn caman kɛra ale kɔfɛ a ma na n'i y'a ɲininka ko e ye k'an bɛ lajɛrabili kɔnɔ an ma papiye sɔrɔ o ye tiɲɛ ye dunan dunan jatigi fɔlɔ tunga na o ye papiye de ye n'i taara tunga na ni papiye t'i bolo tiɲɛ na jatigiya ka gɛlɛn nka an bɛ mun fɔ an balima tungaramakɛw ye papiye sɔrɔli ka di aventurier bɛɛ ye nka fɛn wɛrɛ bɛ yen o ka di ni papiye ye dɛ i muso ka hakɛ n'i y'o di o ka di ka tɛmɛ papiye kan i masaw ani i denw olu ka diɲɛ i ma o ka di ka tɛmɛ papiye kan ala yɛrɛ ka yafa i ma o fana ka di ka tɛmɛ papiye kan parce que ni maa dɔw tɔɲɔlen don ni dɔw tɔɔrɔlen don n'olu ma yafa i ka papiye tɛ se k'olu soronadon sini dɛ a bɛɛ k'a bila aw kunna ni papiye ninnu tɛ taa kaburu kɔnɔ koyi ayi carte de séjour ninnu ni green carte ninnu ni citizen ninnu nationalité française an n'u tɛ taa kaburu kɔnɔ a y'o bila aw kunna koyi diɲɛ kɔnɔ yan u y'u yɛrɛ kɔrɔta ani san cɛ mɛ ala fɛ a tɛ ten dɛ fɛn min bɛ tile gwan i la kiyama balimakɛ i b'i jija i b'i janto o la caman ka furu sara ka sababuya kɛ papiye ko ye caman y'a muso tɔɲɔ ka sababuya kɛ papiye ko ye caman denw ka hakɛ b'a kan ka sababuya kɛ papiye ko ye caman yɛrɛ ba bɛ fatu waati min a kun ka di ba ye ni den ka ɲɔgɔn ye yann'a ka sa ba fatura ka den hami to a dusukun na a e ba fatura ka nin ko to cogo min e bɛna se k'i ba la diɲɛ ɲini cogo di i bɛ se k'i ba layaf'i yɛrɛ ma cogo di i fa yann'a ka sa i wele karisa na karisa na karisa na i b'a la dɔrɔn n bɛ na n bɛ na ni kalo sara n bɛ na kalo bɛ sa i bɛ fa nɛgɛ ayiwa kalo kura min jɔlen filɛ dɛ an ka baarakɛyɔrɔ kɛ tan n'o fana sara n bɛ na ka to ka fa nɛgɛ nɛgɛ i dun bɛ don o don fɔ ni ala sɔnna don bɛɛ bɛ se e tor'o la f'i fa fatura o bɛɛ la e tora mun kama ko papiye ko ne m'a fɔ e kana papiye ɲini dɛ papiye ɲini mɛ ni papiye min ta ka sɔrɔ i e ka denbaya ɲini papiye fɛn fɛn ta ka sɔrɔ i e jija i e muso ka hakɛ i k'o jɔrɔ papiye fɛn fɛn ta ka sɔrɔ i denw ka hakɛ i k'o jɔrɔ mɛ ka taa papiye ko kɛ i n'a fɔ arijinɛ arijinɛ pasipɔri faransi faransi carte de séjour tɛ arijinɛ arijinɛ pasipɔri ye dɛ faransi nationalité o t'a yira k'a fɔ k'i donna arijinɛ kɔnɔ dɛ ameriki pasipɔri sɔrɔli aha yɔrɔ aw bɛ nisɔndiya o la f'a bɛ sogow fa awɔ n'a ye ameriki pasipɔri sɔrɔ a bɛ nisɔndiya a bɛ sogo faga a bɛ anniversaire baw ni fɛnw kɛ kɛ ne m'a fɔ i kana nisɔndiya dɛ nka n kɔni bɛ mun f'i ɲɛna bila i kun na ameriki papiye sɔrɔli t'a yira k'i donna arijinɛ kɔnɔ ameriki papiye sɔrɔli t'a yira ko ala yafar'i ma fana dɛ o ye diɲɛ ɲini yɔrɔw de ye i teri i ka diɲɛ ɲini na o tuma na o diɲɛ ɲini bɛ nɔgɔya i bolo sira min na o sira dɔ de filɛ nin n'o ye papiye sɔrɔli ye mɛ esiko o de b'a yira k'i ka kiyama nɔgɔyara wa aha i b'o de fɛnɛ baara kɛ kuwa o tuma an bɛ mun ɲini an balimaw fɛ an bɛ dugawu kɔni k'aw ye papiye ko la gɛlɛya bɛ maa fɛn fɛn na mɛ ni maa min ma papiye sɔrɔ e fɛnɛ ka to avantiri la k'e tɛ na fewu f'e ka papiye sɔrɔ san duuru san tan san mugan e b'a san bi sabanan na i b'a ka papiye min ɲini amerikɛnw yɛrɛ ɲinan'e kɔ sa k'e bɛ ameriki yɛrɛ o amerikɛnw ɲinan'e kɔ o faransikaw yɛrɛ hakili t'a la k'e bɛ faransi tuguni yɛrɛ wala bɔn i somɔgɔ minnu hakili b'i la n'u b'i wele wagati bɛɛ karisa na karisa na karisa na fa ni ba tor'o la f'olu fatura muso yɛrɛ tor'o la sa f'a kɔrɔla a b'i miiri a bɛ kasi a bɛ fɛn bɛɛ kɛ kunko fɔ yɔrɔ t'a la e y'o bɛɛ to yen e ti na ale ti taa bɔn muso b'o maɲumatɔ ko la yan aa balimakɛ yanni ka fatu i bɛ yafa caman ɲini dɛ hakɛ caman dulonnen don i kan na an b'a ɲini ala fɛ papiye ɲininaw ala k'aw ka papiye ko nɔgɔya kariti nina ko fana kɔni mali ta ala ka kariti nina ko nin ala ka nɔgɔya kariti nina kuma cayara a y'an balimaw sɛgɛn tunga na a y'u caman mago sa an kɔni ye nin kuma fɔ sa an y'a fɔ kutubaw la k'a fɔ kɔnferansiw la waatiw la faamaw yɛrɛ tun ye kuma nin mɛn mɛ halisa an balimaw caman b'u k'u pilɛɲe k'a fɔ ko kariti nina ko nin k'a ma nɔgɔya a gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na masaba ala b'a dɔn olu yɛrɛ fana b'a dɔn an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'a ko nɔgɔya ala k'a ko nɔgɔya ala k'an kisi ka bɔ ayiwa a gɛlɛya ma mun bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw yɛrɛ kuru ɲɔgɔn kɔrɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi k'an sutura ka bɔ bɛɛ ma an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn k'a ɲini masaba ala fɛ ala ka kɔrɔta k'an ye ala ka sabati d'an ma ala k'an sutura garijɛgɛ ɲuman bɛ ala bolo ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an b'o ɲini masaba ala fɛ hamina ko fitinin n'a kumaba k'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen yara ɲinan ta yiral'an na cogo min san caman ta bɛ ala bolo ala k'an garijɛgɛ don san caman ta la wa salli allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh an bɛ foli ni dugawu lase kɛrɛnkɛrɛnya la mɔgɔw ma minnu ye tɔgɔdaw kɛ nin sɛmɛni kɔnɔna la ayiwa karamɔgɔkɛ ye tɔgɔma damadɔ sɔrɔ sɛmɛni kɔnɔna na kɔni an bɛ foli lase u bɛɛ ma ɛɛ ka foli lase cɛgɛdunnaw ma n'o ye ivariyɛnw ye kɔni ko tɔgɔma kura dɔ yer'o fana fɛ yen tɛngɛrɛla o tɛ frontière ye sa wa mali ni côte d'ivoire frontière ye tɛngɛrɛla o tuma na ko tɔgɔma kura dɔ sɔrɔla yen an bɛ foli lase u ma ka dugawu k'u ye ani guana o bɛ bamakɔ yan guana fana kulubalilakaw e na kɛ sababu ye ka kulubalilakaw k'olu kuma bɔ minɛ baasi t'a la o tuma na kulubalakaw k'u ye karamɔgɔkɛ tɔgɔ da o tuma an bɛ foli lase u ma ni nin kun na kɛ sa karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka kala sɛnbɛw la ten sabu n'o tɛ an ye dɔ k'o kan minɛ nka baasi t'a la kulubaliw an y'a faamu a y'a hakili to an tɔgɔma na dɛ a y'a hakili to a la ale kana na kɛ kulubali ye an balimakɛ dɔ bɛ itali ale fana ye karamɔgɔkɛ tɔgɔ da alihamudulilahi rabbil alamin ale yɛrɛ ni karamɔgɔkɛ tɔgɔma nana ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ de koyi ale ta kɔrɔbayara dɔɔni ka n'a yira an na fo misiri kɔnɔna la an bɛ o foli an'o duwawu k'o lase italiyɛnw bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnya la an tɔgɔma faw an ka foli b'aw ye an'u baw an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin bɛɛ bɛ kanu de yira nin bɛɛ bɛ kelenya de yira nka dɔw ma deli k'i ye yɛrɛ k'i u to yɔrɔ jan fɛ dɔrɔn k'i kanu ka layiru ta k'a fɔ n'ala ye den di yan cɛman n b'a tɔgɔ da karisa la ni kanu tɛ maa t'i den tɔgɔ da maa la koyi ɛ n'i y'a ye an y'abubakari siriki tɔgɔ da kanu don umaru bun khatab usman bun afan aliyi bun abi talib an ye nin bɛɛ tɔgɔ da n ko kanu dɔ don n'o tɛ abu jahali tɔgɔma tɛ yan o ani abu lahabi ani firawuna yɔrɔ maa m'olu kɔni tɔgɔ da o o tuma na minnu bɛ tɔgɔ daw kɛ siga si t'a la kanu dɔ de don kanu dɔ de bɛ bɔ yɔrɔ la ka ɲɛsin karamɔgɔkɛ ma ɔ k'a yira k'a fɔ ko karisa i ka di n ye tɔgɔmako ye o de ye o tuma na o kanu min bɔra aw yɔrɔ la k'a las'an ma an b'a ɲini ala fɛ o kanu ninnu ala k'a don mɛn ala k'a kɛ kanu kunnandi ye ala k'a kɛ larasi suma kɔrɔ jɔ kanu ye ala k'a kɛ arijinɛ kɔnɔ donni kanu ye ala kan'an kɛ ɲɔgɔn ma fisiriwale ye ala kan'an kɛ ɲɔgɔn ma fisiriwale ye an b'o ɲini masaba alahu taala fɛ aw ni ce aw ni baraji ala kira ko salalahu alayhi wasalam ko ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye k'i k'a tigi sara n'i t'a dɔn ko fɛn min fɛn b'i bolo min bɛ se k'a sara i k'a fɔ k'ala k'i sara o tuma na fɛn tɛ anw bolo an bɛ se k'a fɔ k'ala k'aw sara ni mun ye mɛ an kɔni b'a fɔ k'ala k'aw sara ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara o waati kelen ye eh, babi an balimakɛ min bɛ sin ko babi kuranin fana nana an balimakɛ min bɛ sin na a ka madamu y'a yɛrɛ sɔrɔ o den kɛra kamalenkɔrɔ ye o tuma na an bɛ foli lase madamu ma ka dugawu kɛ den ye ka dugawu kɛ den fa yɛrɛ ye n'o ye babi ye ali babi fo yan fo sin o tuma na an bɛ dugawu kɛ den ye ala ka den balo k'a dɛmɛ silamɛya kan cɛsiri ni jija min bɛ fa la n'o ye ali yɛrɛ diinɛ laseli la ka dugawu kɛ ale ye cɛsiri b'a la jija b'a la Ala ka d'a ye ala mɔgɔw fana ka d'a ye i b'o dɔn a ka kuma na i b'o dɔn a ka kɛwale la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la hali n'i ye babi ye i b'a dɔn k'a fɔ ko alamaa don a bɛ ala fɛ kosɛbɛ bɔn maa fɛn fɛn ye alamaa ye a b'o tigi fana fɛ o tuma na kɔnɔ jɛlen don an b'o dugawu las'a ma ka dugawu kɛ madamu yɛrɛ fana ye ka foli lase madamu ma aw ka furu ye balima furu ye ɔ den minnu bɛ ka sɔrɔ a kɔnɔ o ye balimaw denw ye ka tila ka dugawu kɛ aw ye balimaya de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o balimaya juru ala k'o banbalen to aw ni ɲɔgɔn cɛ furu fana nana ka dɔ fara balimaya kan ala k'aw ka balimaya tɔ sinsin balimaya kɔrɔ kun bɛ yen ni furu nana o fana balimaya kura ye aha ka nɔnɔ fara nɔnɔ kan o bɛ kɛ fɛnɛ ye o tuma aw ka furu an b'a ɲini ala fɛ ala k'a jɛya k'a barika k'a kɛ furu kunnandi ye aw bɛ ala ko min na den minnu bɛ ka sɔrɔ ala ka den ninnu tɛmɛ aw la ala ko la ala ka den ninnu tɛmɛ ala ko la o tuma na foli bɛ lase aw ma ka dugawu k'aw ye ayiwa a kana den ninnu kalan siniwakan na fo bamanankan ka tunun la dɛ siniwakan tɛ fɔlɔ mali la yan u bɛ se k'a mɛn yen k'u mago dilan mɛ bamanankan mɔlen a b'o f'u ye ani aw yɛrɛ ka arabukan ninnu a b'o f'u ye hakili la aw ye arabu de ye dɛ babi ɔ a b'o f'u ye o k'o mɛn kosɛbɛ ɔhɔ o tuma na ni an ka todunkan yan kɔni o k'o mɛn siniwakan kelen kelen o k'o paron paron an bɛ foli lase tɔgɔma kuraw bɛɛ ma a kɔrɔlen an'a kuraw ani minnu bɛ sira la ka foli lase aw bɛɛ ma ka dugawu kɛ aw bɛɛ ye ka ɲini masaba ala fɛ ala ka arijinɛ d'an ma ala k'an kisi ka bɔ tasuma ma nin kanu ninnu ala k'a kɛ kanu banbalen ye ala k'a kɛ kanu donbele ye ala k'a kɛ kanu sabatilen ye kala bɛ kanu min wagasi ala k'an kisi ka bɔ o ma nɛgɛjurunin bɛ kanu min tigɛ ala k'an kisi ka bɔ o ma kanu min bɛ banba fo ka taa se arijinɛ kɔnɔ donni ma an b'a ɲini masaba ala fɛ yɔrɔ faransi ko ni aliman ko ni sini ko ni ameriki ko ni azi ko ni afiriki ko tɛ arijinɛ kɔnɔ arijinɛ kɔnɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan de hmm, an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan i n'a fɔ arafa tanti kɔrɔla bɛ cogo min yɔrɔ arafa tanti kɔrɔ a bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn kan de wala a bɛɛ sigilen don ɲɔgɔn kan tanti kelen kɔrɔ walima mina tanti kɔrɔ la o tuma na arijinɛ kɔnɔ ayiwa an t'a fɔ an bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn kan yen soden kelen kɔnɔ mɛ an bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn kan ɛsipasiba kelen na ka d'a kan arijinɛ fana dama jamana de an bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn kan yen o tuma na an b'a ɲini ala fɛ o don ala k'o yir'an na k'o far'an siw kan ka hɛrɛw caman k'an ye ka sabatiw d'an ma k'an sutura arijinɛ donni ko nin bɛɛ y'o de ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye allahumma salli ala muhammadin wasallama tasliman kasira an balimakɛ ko k'ale sigiyɔrɔ bɛnnen don erɔpu jamana kan ale ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ baarakɛyɔrɔ kelen na ani sigida kelen na ko silamɛw tɛ mɛ n'u ka fɛtiw sera u bɛ kado dɔ di ale ma i n'a fɔ o ye nansaraw taabolo ye cogo min u bɛ kado di yɔrɔ kado di ka nɔgɔn olu ma kosɛbɛ k'u bɛ kado di bɔn nansara ninnu bɛ kado min d'ale ma ko yala ale bɛ se ka kado ninnu minɛ wa se baarakɛyɔrɔ la hali baarakɛyɔrɔ mɔgɔw bɛ kado di bɔn n'aw taara kɛnɛma fɛnɛ bɔn i ni maa minnu degelen don olu fɛnɛ bɛ kado dɔ k'i ye o kado minnu bɛ d'i ma ko yala n'i y'u minɛ i ye baasi kɛ wa bɔn nin kiri dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ na fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ a la dɔnnikɛlaw ka yeta n'u ka faamu ma kɛ kelen ye ka kado minɛ ka bɔ mɔgɔ bolo maa min tɛ silamɛ ye u ka faamu n'u ka yeta ma kɛ kelen ye a la dɔnni dɔnkɛ dɔ y'a ye k'a fɔ k'a tɛ bɛn ni maa ye kado d'i ma maa min tɛ silamɛ ye a kɛra diinɛ o diinɛ mɔgɔ ye ma dama ni silamɛ tɛ k'i kana kado minɛ a la parce que e bɛ kado min minɛ ale la k'a fɔ k'a ka seli don a kɛlen bɛ komi seli nin diyar'i ye ale nisɔndiyalen de ye kado d'e ma o tuma na e fana nisɔndiyara n'ale ka seli ye bɔn ale dun bɛ k'o seli min kɛ silamɛya sariya t'ale ka seli rekɔni o tuma na a t'a rekɔni bɔn e dun bɛ ka nisɔndiya ka bɛn n'ale ye ale dun fana nisɔndiyalen don ka bɛn n'a ka seli ye k'o hukumu kɔnɔna la i k'i janto e kana don kuranɛ aya kɔnɔ kuranɛ aya min b'a fɔ wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara ɲuman ni ala ɲɛsiranya la an kana ɲɔgɔn dɛmɛ jurumunakow ani dantɛmɛ baaraw k'an kana ɲɔgɔn dɛmɛ a la o tuma na fɔlɔ minnu banna ayiwa ka kado minɛ mɔgɔ bolo maa min tɛ silamɛ ye olu b'o banban ni nin de ye k'e ka kado minɛ kana kɛ sababu ye k'a tigi dɛmɛ a ka taasira la kelen a filanan karamɔgɔ jamakulu filanan olu y'a yira k'a fɔ ko baasi si t'a la ma dama kado min bɛ ka d'i ma haramu tɛ maa dɔ ka kado d'i ma i n'a fɔ yahudiya i n'a fɔ kerecɛn i n'a fɔ maa min yɛrɛ tɛ seli fiyewu ko kado bɛ lajɛ de n'a ye karitɔn dɔ d'i ma o karitɔn kɔntɔni min b'a kɔnɔ k'an bɛ sɔrɔ k'o lajɛ n'an y'a lajɛ n'o sɔrɔ dɔwɛrɛ t'a kɔnɔ ni fɛn dagalenw tɛ e b'o minɛli min kɛ ko baasi si t'a la misalala a ye guloki dɔ de d'i ma walima a ye samara dɔ d'i ma walima a ye monturu dɔ d'i ma walima a ye telefɔni d'i ma walima i kɛra muso ye a ye masiriw d'i ma bijoux shɛni buguli a y'olu dɔ ta ka d'i ma walima a ye parfɛn d'i ma wala yɔrɔ faransi n'u bɛ n'i bonya ni parfɛn ma y'a la bonya kɔni dɔ b'a jɛ dɛ o ye parfɛn d'i ma bon olu kado sugu minnu bɛ yen n'u dagalen don sariya la e k'o minɛ mɔgɔ bolo maa min tɛ silamɛ ye sariya la ko baasi t'o la nin y'an karamɔgɔ fan filanan nin y'olu fana ka yeta ye o ka dalilu ye mun ye pɔzɔn min ni o ye ala kira sɔrɔ hayibara don yɔrɔ kabini ayiwa hali ala ka ciden bɛ fatu waati min na a ko ko pɔzɔn min kɛra sogo la k'o d'ale ma khaybara don k'ale bɛ k'o dimi santi alakira ko ten alayhi salatu wasalam bɔn pɔzɔn min kɛra sogo la o pɔzɔn diba walima o sogo diba kun tɛ silamɛ ye o muso dɔ de don yahudiya don mɛ a nana ni sogo de ye k'a di alakira ma k'a nana alakira bonya alayhi salatu wasalam alakira y'a ka bonya minɛ bɔn alakira y'a ka bonya minɛ yahudiya don kira b'o kalama mɛ munna kira y'a minɛ paseke a nana sogo min di kira ma o ti haramu ko kira ye bonya minɛ o la o b'a yira k'a fɔ ko nin ti baasi ye mukawkis ka to misira jamana kan ale ye bonya kɛ ala ka ciden ye ka sanu ni warijɛw ani panmuru ani jɔnmuso fila ni dɔ ye sirina ye dɔ ye mariyatu kibitiya ye ni kira yɛrɛ tilara k'o ta n'o de ye den tilara ka kɛ ibrahim alayhi salam kira denkɛ ye bɔn dɔ de y'a di kira ma o tigi yɛrɛ kun tɛ silamɛ ye mɛ alakira y'a minɛ salalahu alaihi wasallam ka alakira n'u sahabaw to taama sira kan musiriku muso dɔ ka ji k'u y'o minɛ ko ka seliji ta ni o ye olu n'o ɲɔgɔnna minnu bɛ yen k'a fɔ alakira ye mɔgɔ dɔ bolofɛn itilize k'a sɔrɔ o tigilamaa tɛ silamɛ ye k'o tuma na ni maa wɛrɛ fɛnɛ ye bonya k'i ye maa min tɛ silamɛ ye k'i bɛ se k'a minɛ ka sababu kɛ ni nin hukumu ye nin kuma ninnu n'an ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛndɛgɛ mɔ an bɛ bɔ ni jaabi jumɛn ye a la kado min bɛ ka di e de ma e de k'i janto yɛrɛ la hali n'o sɔrɔ karamɔgɔ dɔ y'a yira k'a fɔ ko fɛn t'a la mɛ a kana diya e fɛnɛ ye ka dan tɛmɛ fo e yɛrɛ bɛ girin a nɔfɛ a kelen kelen minnu bɛ yen n'i y'olu minɛ ko baasi t'a la an karamɔgɔkɛ yɛrɛ ko ta muhammadu bin Salih Uthaymin a ko hali n'o sɔrɔ dagabagaw y'a daga ko fɛn t'a la mɛ e yɛrɛ fana kan'i ni sama ka taa mɔgɔ ka kado nɔfɛ maa minnu tɛ silamɛ ye olu yɛrɛ k'a ta e ɲɛ kan k'a fɔ ko fɛn ka d'i ye i ye rajulu madi ye walima i ye maratu madiya ye k'a fɔ ko i ye matérialiste ye waati bɛɛ fɛn dɔ ka d'i ma o ka d'i ye n'o kɛra dɔrɔn e bɛ se ka boli kado nin nɔfɛ u bɛ se k'i sama n'u ka doole ye u bɛ se k'i sama n'u ka jɔ ye k'i ladon u ka diinɛ na i n'a fɔ olu yɛrɛ ka fɛɛrɛ caman y'o ye cogo min u bɛ kado di mɔgɔ caman ma walasa au retour e yɛrɛ fana bɛ se ka sɔn olu ye cogo min ka don u ka diinɛ na o tumana ko bɛ tan de n balimaw minnu sigilen don Amérique minnu sigilen don Europe ni kado dira aw ma maa fɛ maa min tɛ silamɛ ye a bɛ kado nin lajɛ fɔlɔ fɛn sugu jumɛn don n'o y'a sɔrɔ a dagalen don silamɛya la baasi t'a la o kelen kelen minnu bɛ yen n'i b'olu minɛ o tɛ haramu ye mɛ n'o y'a sɔrɔ fɛn bɛ ka d'i ma fɛn min dagalen tɛ i kan'a minɛ dɛ wala k'a fɔ ko kerecɛn ye kado d'i ma mun dir'i ma o ye lɛsogo ye mun dir'i ma o ye gulɔ ye mun dir'i ma o ye fɛn ye fɛn mun ti bɛn e fana k'a fɔ k'i b'o minɛ ko karamɔgɔkɛ o ko baasi t'a kelen kelen minɛli la fɛn minnu ye haramu ye baasi b'o la bi a b'o la sini a b'o la sinikɛnɛ o ti minɛ mɛ fɛn minnu ti haramu ye kuma kan b'o de ma ala ka faamuya d'an ma an balimakɛ y'a yira k'a fɔ ko ni balima dɔ nana bɔ i ye o balima min n'o nana bɔ i ye silamɛ tɛ a tigi tɛ seli a mako foyi tɛ seli la ayiwa kafiri don fɔ cogo wɛrɛ la k'o tuma o nali min kɛra bɔ e ye est-ce que a bi bɛn e n'o tigi ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ wa komi ni balima nana i ziyara bɛɛ b'a dɔn an ka taabolo kɔni ye mun ye n'an bɛ jɛ ka dumuni kɛ n'a fɔra e k'a ta bɔ a dan ma i fana k'i ta bɔ laada la mɔgɔw bɛna a faamu faamu cogo jugu la bon e n'ale ka jɛ ka dumuni kɛ k'a sɔrɔ e ye silamɛ ye ale tɛ silamɛ ye ko baasi b'a la wa tɔ ye baasi t'a la baasi t'o la a kana kɛ laada de ye n'o tɛ baasi fosi t'a la i balima kafiri o n'e ka jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ sariya la haramu tɛ ala tɛ bere si da i kun ko mun e n'i balima ye dumuni kɛ hali n'i balima yɛrɛ tɛ maa wɛrɛ don silamɛ tɛ a tigi kɔni nana i fɛ yen i n'a ka jɛ ka dumuni kɛ ka sɔrɔ silamɛ tɛ an b'a fɔ ko baasi si t'a la baasi t'a la mun na parce que an ma dalilu ye kuranɛ na an ma dalilu ye hadisa la mun b'o bali k'a fɔ i n'a kana dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ko kafiri don an tɛ o dalilu dɔn ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam an dala kuma tɛ yanni kira yɛrɛ ka kɔrɔbaya ka se nin bɛɛ ma ala kira ni fanicini kun bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka ciden kɔrɔbayalen kɔfɛ ani fanicini kun bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kira kɛra nabi ɲuman ye ka kɛ kira ye ka fanicini to ɲɛnamaya la ko ala kira n'a kun bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na fɛn caman na bɔn o ma ala kira bali ka dumuni kɛ o fɛ ka sɔrɔ o tɛ selibaa ye ko tuma na e fɛnɛ n'i taa ka dumuni kɛ ko baasi si tɛ a la ala kira kɛlen ka hijira kɛ sallallahu alaihi wasallam ka taga madina eh, asmaw n'o ye aishatu balimamuso ye asmaw nana fɔ ala ka ciden ye sallallahu alaihi wasallam a ko ala kira ne ba nana ka bɔ maka mɛ n ba bɛ na waati min silamɛ tɛ dɛ kafiri don mɛ waati kelen ne ba mago bɛ n bolo kɔnɔfɛn na yala n bɛ se ka dɔ d'a ma wa ala kira ko ɔhɔn i ka tugu i ba la bɔn dɔnnikɛlaw ko i ye dumuni wari d'a ma o i y'a ladumuni o i n'a ye dumuni kɛ o k'a bɛɛ ye kelen madama n'o ma kɛ haramu ye ko nin fana tɛ kɛ haramu ye alimuhim maa ni maa ka dumuni kɛ maa min tɛ silamɛ ye e ye silamɛ ye baasi t'a la nka mɔgɔ kɔni b'i janto i yɛrɛ la kana kɛ laada ye n'i y'a ye kunu an faw an'an baw kuma dɔ la u ye diinɛ nin faamu faamu cogo dɔ la ka sɔrɔ o sugu kalanba kun tɛ yen mɛ sariya yɛrɛ b'u fo o faamu cogo la ka sababu kɛ u y'a faamu ni den min banna seli ma hali kunu den min kun bɛ sigɛriti min i bɛ taa sɔrɔ a dama jifilen de bɛ so kɔnɔ fa tɛ sɔn ani duden tɔw ka ji min jifilen kelen na bɔn ba yɛrɛ b'a lagosi kuma bɛɛ sigɛriti minna i kana maga an ka jifilen na dɛ sigɛriti minna an ka dumuni kutu i kana maga a la dɛ kuma tɛ n'o ka sigi minɛn kelen kunna k'a bɛ dumuni kɛ mansaw kun tɛ sɔn a ma bon olu yɛrɛ banna hali nanzaraw yɛrɛ bolo fɛn dɔ la ani cɛkɔrɔba dɔ ye baro kɛ nanzaraw taatɔla ye hali vɛri min d'u ma n'o ye ji min vɛriw ye a dɔw taalen u y'a vɛriw ci de parce que u ko ko nanzaraw ka gulɔ min vɛri de kun don donc olu yɛrɛ ɲugunna nanzaraw la olu minnu ni nanzaraw yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye u ye baara kɛ nanzaraw bolo bon tilara ka ɲugun nanzaraw la fo k'u bololafɛnw bɛɛ karikari k'a bɛɛ ci parce que ko kafiriw don u ma sɔn ka dumuni k'a minɛnw kɔnɔ u ma ji min a vɛriw kɔnɔ paseke ko kafiri bolofɛn don bɔn o kɛra waati min wajuluba min filɛ an fɛ yan sisan o ɲɔgɔnna kun tɛ yen diinɛ faamuba min filɛ an bolo sisan o ɲɔgɔnna kun t'o la mɛ u ɲugunna nanzaraw bolofɛn na o tumana i balima min bɛ yen i den min bɛ yen n'a tɛ seli e n'a ka jɛ ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ haramu tɛ e min b'a kɛ haramu tɛ mɛ n'i y'a kɛ laada ye fo balima yɛrɛ k'a dɔn ko ale ka selibaliya tɛ k'i tɔɔrɔ i den yɛrɛ k'a dɔn k'a ka selibaliya tɛ k'i tɔɔrɔ o de man ɲi kuwa o de man ɲi e ka to k'i ban a la kuma kelen kelen vraiment ne ni sigɛriti minna tɛ dumuni kɛ ne ni selibali tɛ dumuni kɛ i e ka to k'olu kɛ walasa a yɛrɛ fana hakili k'a yɛrɛ sɔrɔ bɔn a fana ka ko a ne fa bɛ ka ɲugun na n ka selibaliya kama walima n balimakɛ bɛ ka ɲugun na ka sababu kɛ n ka selibaliya ye ɔ n'o dɔnna baasi t'a la eh, olu pression kelen kelen minnu bɛ d'a kan walasa o fana ka kɛ wajulu ye a ma a ka se ka kɛ selikɛla ye a ka kɛ silamɛ ye o pression ninnu tɛ haramu ye olu tɛ baasi ye mɛ k'a fɔ ko i n'a ye dumuni kɛ i ye lɛ de dun parce que o kumaw fana bɛ fɔ ko ni ni selibali ye dumuni kɛ a kɛlen bɛ komi lɛsogo wa a kɛtɔ la ka dumuni kɛ ko nɛn nɛn de bɛ bɔ a bolodenkɔninw na ka jigin dumuni na mɛ aw ɲɛ t'a la bɔn nin kuma ninnu bɛɛ fɔra bagabagali de sira kan walasa ayiwa kafiri fɛ dumuni o kana k'e fɛnɛ tagabolo ye n'o tɛ n'i y'a kɛ eh, i ma baasi kɛ ala ka faamuya d'an ma an balimakɛ ko ale lajarabilen don ni fiɲɛbila de ye hakɛto bɛ kuma da fɛ fiɲɛbila misɛnmani misɛnmaniw de b'ale la bɔn kuma dɔ la hali n'ale bɛ seli la a bɛ k'ale la ko yala ale ka seli bɛ cogo di tɔ in ninnu ye banaw de ye nin tɛ maa seko ye minnu ta ye ɲɛgɛnɛ bila kunkurunin tigɛtigɛw ye minnu ta ye fiɲɛbilaw ye ɔ bɛɛ lajɛlen n'i ka bana cogo don lajarabilen don n bɛ to k'o fɔ n ka kumaw la n ko bana san sugu tɛ yen i bɛ bɔ mun kalama dɔrɔn bana dɔ y'i sɔrɔ ka bɔ ala taala yɔrɔ la ala y'o latigɛ k'o k'i garijɛgɛ ye i b'a laminɛ n'o ye nk'o t'i bali furakɛli la i bɛ furakɛli kɛ paseke nabi ɲumanw yɛrɛ ye furakɛli kɛ i yɛrɛ fana ka furakɛli kɛ o de ka fisa ni nin bana sugu bɛ mɔgɔ la n'o ye fiɲɛbila bana ye an kɔni bɛ mun f'i ye i b'i yɛrɛ furakɛ fɔlɔ wala paseke dɔw bɛ yen u bɛ jigilatigɛ sɔrɔ san naani san duuru san wɔɔrɔ u bɛ ka bana kelen furakɛ o ma ɲɛ si sɔrɔ a la o dɔw bɛ jigilatigɛ yɛrɛ sɔrɔ u b'u bolo jigi k'u dekuraze ka bɔ furakɛli la an b'a fɔ a tɛ kɛ ten dɛ i b'i ka furakɛli kɛ o de cɛ ka ɲi wala kana fɔ i bɛ dekuraze furakɛli kɛ o de ye hɛrɛ ye kelen a filanan Eh, ni nin b'i la dɔnni donkɛw bɛ mun fɔ komi e tɛ se ka i yɛrɛ minɛ fo fiɲɛ de ka bɔ i yɛrɛ dara la k'a fɔ mun bɛ bɔ o ye fiɲɛ ye o tuma na e bɛ seliji ta nin e b'o retarde fo ni seli waati yɛrɛ sera i bɛna seli waati min na i bɛ sɔrɔ ka seliji ta i tilara seliji ta la dɔrɔn i yɛlɛla i ka seli golo kan an b'a kɛ golo ye parce que a dɔnna ni golo de ye kunu waatiw tɛmɛna an ka saga golo kɛrɛnkɛrɛnyala lahiya yɛrɛ saga min tun bɛ faga k'o kɛ lahiya ye o golo de tun bɛ kɛ selikɛlan ye hali misiriw kɔnɔ golo de tun bɛ yen o waatiw tɛmɛna dugu nin kɔnɔ yan dɛ an ka sɔfa bɛɛ la i tun bɛ sagagolow de sagagolo siman i bɛ mɔgɔw ye ka seli o de kan dɔw ta ye misigolo ye maakɔrɔbaw tun bɛ na ni misigolo ye u ka bulonw kɔnɔ u bɛ misigolow de fɛnsɛn u bɛ u bɛ u sigi o kan wala ni seli waati yɛrɛ sera kuma dɔw la dɔw tun bɛ seli a kan misiri yɛrɛ kɔnɔna na i bɛ sagagolow de ye alimami bɛ seli a kan misiri kɔnɔmɔgɔw tɔw bɛ seli a kan hali o kɔfɛ mana mana dɛbɛn ninnu nalen yanni mana dɛbɛn ka na bin dɛbɛn de tun bɛ fɛnsɛn misiri kɔnɔ fɔlɔ bin dɛbɛ o bin dɛbɛ ninnu fana hali olu nalen alimami ka seli yɔrɔ la u tun bɛ golo de bila yen alimami bɛ seli golo kan bin dɛbɛ nana falen k'o kɛ mana dɛbɛ ye o mana dɛbɛ de falenna ni yɔrɔ kelen kelenw tɛ mana dɛbɛ tɛ yen tuguni tapiw wala o tapiw yɛrɛ fana ba ka yɛlɛma bɛ yen ka kɛ mɔkɛti belebelebaw ye k'o bila misiriw kɔnɔ wala n'o tɛ a ko ninnu daminɛra nin cogo de la o tuma na misigolo ni sagagolo olu de tun b'an ka misiriw kɔnɔ mɔgɔw tun bɛ seli o de kan o de kama n'an ko ko seligolo toujours an kan bɛ ayiwa an ka bi fɛnw de ma n'o tɛ o kɔrɔ tɛ komi an kan bɛ saga ta de ma saga ta nin ma a tɛ seli o kan yan tuguni hali n'o bɛ kɛ sa o bɛ sɔn ka kɛ burusi kɔnɔna finba ye n'o tɛ a bɛɛ yɛlɛmara ka kɛ an ka tapi ninnu ye a dagabanaw kɔni a bɛɛ yɛlɛmara ka k'o ye o tuma na e min bɛ yen ko nin bana b'i la i bɛ seliji ta de retarder n'i bɛna yɛlɛ i ka seli golo kan waati min i ka seli tapi i ka seli dɛbɛn i bɛ sɔrɔ k'i seliji ta ka yɛlɛ n'i ye seli daminɛ fɛn fɛn bɛ bɔ o waati a bila i kun na k'o t'i ka seliji tiɲɛ bon n'i ka seliji ma tiɲɛ o b'a yira k'a fɔ k'i ka seli ma tiɲɛ ɔ an bɛ nin kuma fɔ mun kama ɛɛ n'i ye bukhari lajɛ ɛɛ kuranɛ kɔfɛ kitabu man kɛnɛ ni kura ye kitabu min o de sahihu bukhari o bukhari kɔnɔna na badarali ale bana dɔ tun b'a la n'o ye maziyu bɔ ye maziyu ji salasala dɔ bɛ to ka bɔ mɔgɔ la o bana tun b'ale la bon badarali b'a fɛ ka taa ala kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ ka sanuya ko la mɛ waati la badarali tun bɛ ka maloya kɔrɔkɛya yɔrɔ yɛrɛ tɛ dɛ buranya nalen min farala kɔrɔkɛya kan buranya parce que ala kira denmuso de b'ale bolo k'o yɔrɔ kama k'ale maloyara ala kira ma i m'a ye buranya ko ninnu ma daminɛ sisan dɛ kabini ko na a bɛ yen o tuma na an k'an buranw bonya dɛ a ye buranw bonya ne m'a fɔ n ko ni i ni buran mana sigi k'i kun kun solu hali aw tɛ ɲɔgɔn olu bɛɛ ye mɔgɔw tɔbiya ye mɛ ka kɛ yɛrɛ t'i muso fa yɛrɛ dɔn i buran ye tuguni i muso kɔrɔkɛ e t'o dɔn i buran ye e yɛrɛ kɔni t'a dɔn olu ni bonya yɛrɛ ka kan cogo min na o tuma na i bɛ fili la dɛ badarali ko sisan k'ale maloyara ka taa ala kira ɲininka a kelen ni kira kelen ka sababu kɛ kira denmuso pilasi min b'ale kunna k'ale maloyara o la badarali terikɛ dɔ bɛ yen n'o ye mikidadu bun aswadi ye badarali y'o de ci a ko taa ala kira ɲininka dɛ nin dɔrɔrɔ bɛ ne la n'o y'a sɔrɔ a kiri ye mun ye mikidadu taalen ye ala ka ciden ɲininka alaihi salatu wasalam ala kira ko ko a bɛ se ka seli n'a ye ni seli waati sera kuma min na n'a ye seliji ta ka don seli la hali ni fɛn nin bɔra a la ka caya k'o tɛ foyi tiɲɛ a ka seli la bon kiri kelen fana kɔnɔ an b'o de e ta bila o de fana minɛn kɔnɔ maa min ta ye ɲɛgɛnɛ ye maa min ta ye fiɲɛbila ye ɔ kuma dɔ la eh, damu nifa damu istihadatigiw an baw ka yafa an ma eh, haida kɔtigɛbali wala haida kɔtigɛbali bɛ muso minnu fana na bɔn i bɛ seli n'a ye n'o y'a sɔrɔ a n'i ka haida waati ma bɛn o jeliw minnu bɛ kuntagala janya i bɛ se ka seli n'a ye bɔn olu fɛn fɛn bɛ bɔ k'e to seli la baasi tɛ k'i ka seli la o la i ka seli ka ɲi fɛn t'a la ɔ mɛ ni o bana kɔni tɛ an bɛɛ b'a dɔn n'o bɔra o ye mɔgɔ ka seli tiɲɛnen ye parce que i ka seliji bɛ tiɲɛ ɲɛgɛnɛ bɛ seliji tiɲɛ fiɲɛbila bɛ seliji tiɲɛ hayida bɔli bɛ seliji tiɲɛ mɛ n'o kɔni tɛ fɛn ta ye bana de ye o min bɛ bɔ i la k'i to seli kɔnɔ a bila i kun na k'i ka seliji ma tiɲɛ parce que e se si t'a la e tɛ se k'a kunbɛn a bɛ na k'a sɔrɔ e tɛ se k'a kunbɛn o de kama sariya tɛ fɛn k'i la sariya tɛ fɛn f'i ma parce que fɛn min t'i bolo kɔnɔ ala t'i minɛ n'a ye la yukallifu llahu nafsan illa wusaha aw illa ma ataha ala tɛ maa minɛ ni fɛn ye f'a ye fɛn min fɛɛrɛ d'i ma walima a ye fɛn min d'i ma ɔhɔ n'i dɛsɛr'o de la k'ala b'i minɛ n'a ye ala ka kɛnɛya di banabaatɔ kelen kelen bɛɛ ma an balimakɛ y'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ min bɛ seli la a ka bitigi da la e yɛrɛ bɛ ka seli i ka bitigi la waati min ko zon dɔ nana ɛɛ zon nana ka don i ka bitigi kɔnɔ e dun b'a dɔn ko nin tɛ sannikɛla ye ko talikɛla don ɔ fo a y'a ɲun i ka minɛn dɔ la k'a bɛ bɔ n'o ye kɔni e bɛ seli la ko yala i bɛ seli tigɛ ka zon minɛ wa walima i bɛ kɔntiniye i ka seli la e ko e bɛ se ka kɔntiniye o seli la tuguni

i ka seli la ko de ye ayiwa seli ye e ye zon y'i ɲɛ la o bɛ ka don e ka bitigi kɔnɔ ka dɔ wɛrɛ ta ka fɛn dɔ ta k'a bɛ bɔ e b'o seli kelen na karamɔgɔkɛ o seli se ka ɲɛ dɛ ayi o seli se ka ɲɛ o parce que e hakili bɛɛ bɛ bɔ ala ko la yɔrɔ la e hakili bɛɛ bɛ taa e ka minɛn de la bɔn komi o seli tɛna ɲɛ e ka seli wagasira kaban ne bɛ min fɛ ye e b'o seli de tigɛ sa ka dumuyakɛ minɛ fɔlɔ n'i ye seli tigɛ i bɛ zonkɛ nin minɛ n'i y'a minɛ kuma min na i b'i ka fɛn bɔ a bolo a kan k'o kiri tɔw kɛ cogo min na o bɛɛ bannen i bɛ sɔrɔ ka segin i ka seli de kan sisan ka seli kɛ ni ɲamajɔ ye ka seli kɛ ni hakilisigi ye ɔ mɛ zon donna e ka bitigi kɔnɔ e bɛ seli la ala ɲɛsiranya min kan ka sɔrɔ seli kɔnɔ o tɛna sɔrɔ tuguni hakilisigi min kan ka sɔrɔ seli kɔnɔ o tɛna sɔrɔ tuguni wa e yɛrɛ kan ka ala baara tɔ bɛɛ dafa cogo min o bɛɛ bɛna taa k'e dan k'a sababuya kɛ mun ye zonkɛ nana kɛ sababu ye k'e ka ala ɲɛsiranya jɔsi k'a bɔ i ka seli kɔnɔna la o tuma na pour que i ka seli ala ɲɛsiranya ka matarafa sariya b'a yira k'a fɔ fɛn damadɔ bɛ yen n'o bɛna kɛ k'i to seli la i bɛ se ka seli tigɛ a kama misali la i bɛ seli la dɔ ni bɛ fɛ ka to ko dɔ la ka seli tigɛ ka t'o ni sove i n'a fɔ den fitinin a b'a ka munuma a bɛ n'i ɲɛsin tasuma ma walima a bɛ k'i ɲɛsin kɔlɔn ma walima a bɛ k'i ɲɛsin tulu kalama ma bɔn fɛn o fɛn ye danze ye ni e ma taga den minɛ den bɛ se k'a yɛrɛ kasara o tuma na e bɛ seli tigɛ o kama o tumana ka taga den den minɛ o la sariya la baasi t'o la olu baaraw bɛ se ka kɛ o kɛra tulu ye sa o kɛra kɔlɔn ye sa o kɛra fɛn o fɛn ye e bɛ se ka seli tigɛ nin bɛɛ kama k'a tigɛ ka o baara kɛ sariya la i tɛ jurumu sɔrɔ bɔn o de fɛnɛ ka ɲi i b'o baraji sɔrɔ n'i tilara o la i bɛ sɔrɔ k'i ka seli kɛ parce que kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a ko ni seli wagati sera mɔgɔ min bɛ yen a bɛ fɛ ka taga mako dilan ma a kɛra ɲɛmalamako ye walima a kɛra kɔnmalamako ye fɔ cogo wɛrɛ la a kɛra ɲɛgɛnɛkɛ ye a kɛra binnataga ye o b'i la ala kira ko i ka t'o de ɲɛnabɔ fɔlɔ o kɔfɛ i ka sɔrɔ ka seli paseke k'o to e la e gɛrɛntɛlen don i pereselen don i hakili bɛɛ bɛ o la i t'i lafiya fiyewu seli mako bɛ ala ɲɛsiranya min na o tɛ sɔrɔ ka sɔrɔ o haju bɛ e la hadisa wɛrɛ la kira ko ko ni surafana sigira ka bɛn ni seli waati fɛnɛ ye i n'a fɔ safo k'an k'a daminɛ surafana de la fɔlɔ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka taa an ka seli kɛ ɔ dɔnnikɛlaw kɔni y'a walawala a bɛ depan n'o y'a sɔrɔ kɔngɔ de b'aw la kɔngɔ min bɛ kɛ sababu ye ka aw bali aw ka ala ɲɛsiranya sɔrɔli la n'o kɔni bɛ a bɛ dumuni kɛ fɔlɔ o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka seli mɛ jagoya tɛ ko surafana bɛ dun seli ɲɛ o tɛ jagoya ye dɛ n'a y'i diya i b'i ka seli kɛ o kɔfɛ ka surafana dun n'a y'i diya i bɛ surafana dun o kɔfɛ ka seli al'amuru wasiya baasi tɛ a si la mɛ kira bɛ kuma ninnu fɔ de walasa ni ala ɲɛsiranya ka don seli kɔnɔ ala ɲɛsiranya ka kɛ an ka baara kɛ baara kɛtaw ye ɔ ala ɲɛsiranya bɛ dɛsɛ an ka baara la cogo o cogo o tuma na o bɛɛ ka bɔ a la o tuma ne kɔni bɛ mun fɛ yen i tora seli la i ɲɛ bɛ zon dɔ la a bɛ ka don i ka bitigi kɔnɔ maa si tɛ yen mun b'a minɛ a dun bɛ ka don k'a bɛ sonyali de kɛ i b'i ka seli i b'a ɲɔngiri o yɔrɔ la i bɛ taga zonkɛ minɛ fɔlɔ ani mun kan ka k'o k'a la k'i ka minɛnw bɔ a bolo i hakili latigɛlen tuma min na i bɛ sɔrɔ ka don seli la o de kɛcogo ka ɲi i y'o baara min kɛ fana i tɛ jurumu sɔrɔ ala ka faamuya d'an ma k'an bɛɛ kisi ka bɔ nin ɲɔgɔnnaw ma an balimamuso dɔ bɛ yen k'ale ɲin de ka jan dancogo la a ɲin ka jan kuma dɔ la n'a bɛ yɛlɛ la mɔgɔw bɛ ɲin nin lajɛ hali n'a bɛ kuma la mɔgɔw bɛ ɲin nin lajɛ bɔn o kɛlen don k'ale zeni kosɛbɛ o kɛlen don k'ale tɔɔrɔ ka d'a kan bɛɛ n'i dancogo don ala fɛ ale ta kɔni na ɲin nin janyana bɔn ɲin janyana n'a bɛ yɛlɛ la ale bɛ degun sɔrɔ n'a bɛ kuma la mɔgɔw b'a lajɛli min kɛ a bɛ degun sɔrɔ ɛseke a bɛ bɛn sariya kɔnɔ ale ka taga a ɲi nin lɛsɛ ɲi dilannaw fɛ yen wa ka taa ɲi nin bɛrɛbɛn k'a lɛsɛ walasa dɔgɔma ni walima lebu min bɛ yen n'o bɛ k'ale sɔrɔ o bɛ se ka bɔ a la cogo min wa a bɛ bɛn ka d'a kan e ta nin bɛ don bana de kɔnɔ ɔ madama bɛ don bana kɔnɔ sariya la baasi tɛ a la sariya kɔni b'a jira k'a fɔ ka ɲi dilan k'a kɛ masiri ye ka ɲi dilan ka dɔ fara da kɔnɔna cɛɲa kan o de tɛ bɛn quoi o de ye mutafalijatu ye ala kira ye maa damadɔ min danga sallallahu alaihi wasallam wal mutafalijat minnu bɛ ɲi lɛsɛ ka a masiri ka ɲi ayiwa kɛ cogo dɔ la ka da kɔnɔna masiri i n'a fɔ ka ca balakaw la cogo min defo t'u da kɔnɔ dɛ mɛ o yɛrɛ bɛ taga ɲi nin dilan hali ni yɛlɛ ko ma kɛ o bɛ yɛlɛ mɔgɔw k'u da kɔnɔnaw ye bɔn olu minnu filɛ o de tɛ bɛn o de tɛ bɛn o de bɛ don haramu kɔnɔna la mɛ n'o kɔni tɛ e ta nin bɛ don dɔrɔra kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen ala ye o bolonɔngɔni kɛ bolonɔngɔni wɔɔrɔ ye a bɛ ka maloya ni wɔɔrɔnan nin ye n'i ko i b'a bɔ yen i ma basi kɛ n'i y'a to yen fana i ma basi kɛ walima i senengɔni ye wɔɔrɔ ye olu ye ziyadaw de ye o tuma na o toli yen o tuma na basi t'a la ɔ mɛ komi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn adamaden dancogo kɔni na senengɔni wɔɔrɔ senengɔni duuru bolonengɔni duuru bɔn ni wɔɔrɔnan ni wolonfilanan yera mɔgɔ b'i lajɛ a mana kɛ sigida dɔ yɛrɛ ye o b'i bolo ni yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye fo mɔgɔw bɛna siran i ɲɛ yɛrɛ hali i ka furu kuma dɔ la gɛlɛya dɔɔni bɛna y'a la bɔn o kɛra sababu ye ko k'i bɛ taa bolonengɔni nin bɔ yen wɔɔrɔnan nin ɔ ni dannaya dɔgɔtɔrɔ y'a lajɛ n'a bɔra yen a tɛna fɛn k'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ sariya la basi t'a la olu ziyada sugu minnu bɛ yen n'i ko i b'olu bɔ yen olu tɛ basi ye olu tɛ ala ka danni yɛlɛmali ye bɔn o bɛ cogo min na e fana ɲin dancogo ala fɛ ɲi nin ɲi nin janyana a janyana kuma dɔ hali ni i tɛ yɛlɛ la i bɛ yɛlɛ la o bɛ kɛ mɔgɔ dɔw la dɛ i da kɔnɔna cogo kɔnɔ a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'i bɛ yɛlɛ la kuma bɛɛ ka sɔrɔ da kɔnɔna cogo don ɔ e nana maloya o la i nana saamɛ i taara ka da kɔnɔna nin k'a bɛrɛbɛn ka ɲi ninnu k'u lɛsɛ walasa eh, da yɛrɛ bɛ se ka tugu a da la cogo min bɔn kuma dɔ la hali n'i bɛ kuma la i bɛ yɛlɛ la lamɛnlibagaw tɛ degun sɔrɔ a la minnu b'i lamɛn o tɛ degun sɔrɔ a la minnu ɲɛ b'i la o tɛ degun sɔrɔ a la baasi t'olu la o o kɛlen bɛ i n'a fɔ bana de quoi voilà e ta bɛ don i n'a fɔ bana parce que eh, dancogo la i ɲɛ b'a la a bɛ ka kɛ lebu ni tɔɔrɔ dɔ ye k'a las'i ma o tuma i bɛ t'o furakɛli min kɛ sariya tɛ o don baasi kɔnɔ a kɔni bɛ f'i ɲɛna dɔrɔn k'i janto i yɛrɛ la o furakɛtɔ la fɛn wɛrɛ kana taa y'a la min fana bɛ k'a dama masiri ye tuguni eh, ayiwa ko e ni masaba ala bila ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnya la an balakaw masiri ka d'u ye kosɛbɛ n'i kɔni y'i ta kɛ bɛrɛ bɛnnen walasa ka furakɛli kɛ baasi t'o la mɛ o kɔnɔna de la i k'i janto ko wɛrɛ kana na taga ye furakɛli sen fɛ min bɛ kɛ baasi ye kira ka waati la sallallahu alaihi wasallam dɔ nun kala delila ka kari ala kira ko ka warijɛ de k'a la warijɛ wala ale nun de karila kira ko ko ka warijɛ k'a la o ye warijɛ k'a la bɔn waati tɛmɛlen a nun ni warijɛ ma taga nun nin kɔmansera a kasa bɛ ka bɔ i n'a fɔ a bɛ ka toli a kasa bɛ ka bɔ bɔn o y'o fɔ ala kira ye kira ko k'u ka sanu k'a la i m'a ye sa wa k'u ka sanu k'a la bɔn sanu kɛlen a la dɔrɔn kasa tigɛra bɔn nun nin ɲana yɛrɛ baasi wɛrɛ ma y'a la o kɔfɛ bɔn n'i dun y'a lajɛ silamɛya sariya la a tɛ bɛn cɛ ka sanu utilize wala cɛ man kan tɛ ka sanu don a tigɛ la hali baki min bɛ don tigɛ la cɛ man kan tɛ k'o kɛ sanu ɲin ani sanu fɛn fɛn ye sanu ye sariya y'a bɛɛ haramuya cɛ kan mɛ nin yɔrɔ ninnu na sanu dagara cɛ ye ka sababu kɛ dɔrɔrɔ ye a bɛ sanu donni min k'a nun na o bɛ don furakɛli de kɔnɔ sisan ni masiri don a bɛ kɛ haramu ye bɔn komi ale ta kɛra furakɛli ye sariya y'a dagalen ye k'ale bɛ se k'a baara kɛ bɔn fɛn dɔ bɛ yen a haramuyalen don mɛ ni bana furakɛ nana o tuma na a bɛ daga ka d'a kan ni ni sove don walima lebu wuli don o tuma na olu tɛ kɛ baasiba ye an kɔni bɛ mun fɔ an balimamuso ye ale ka a ɲin nin dilan walasa a bɛ ka lebu min sɔrɔ a bɛ ka dɔgɔyama min sɔrɔ k'o bɔ yen a dɔw yɛrɛ la dɔ ka ɲininkali delila ka na n'ale yɛrɛ bɛ kuma daji yɛrɛ de bɛ panpan ka bɔ ale da kɔnɔ pas'a kumatɔ la a da walima a ɲin tɛ se ka daji kunbɛn bɔn mɔgɔ min bɛ kuma la ale fɛ walima ale bɛ kuma la maa min fɛ daji misɛnnin de bɛ bɔbɔ ale da kɔnɔ ka kɛ o kan bɔn kabini u bɛ maloya f'u nana maloya yɛrɛ dabila sa n'ale bɛ kuma la i bɛ dɔ ye ka a yɛrɛ kɔlɔsi dɔw yɛrɛ bɛ to k'ale daji yɛrɛ jɔsi ka bɔ ale yɛrɛ ka bɔ a yɛrɛ ɲɛda bɔn n'o dun kɛra k'i to kuma la a b'i lamaloya siga si t'a la a b'i lamaloya o tuma na olu ɲɔgɔnna kelen kelen minnu bɛ kɛ mɔgɔ ka t'i yɛrɛ da kɔnɔna dilan o la ka da kɔnɔna dilan o la walasa o lebu min bɛ o bɛ wuli an balimamuso o tɛ don haramu kɔnɔ ala k'an bɛɛ sɔn a ma an balimakɛ ko k'ale b'a fɛ k'a dɔn n'o sɔrɔ seyidina yusufu alaihi salam an b'a fɔ min ma ko nabi ɲumanw na cɛɲi n'o ye seyidina yusufu ye ko yala yusufu ye den sɔrɔ k'a ye den sɔrɔ wa tɔ yusufu ka denko kuma ma na dirɛti dirɛti la wala a ka denko kuma ma na dirɛti la kuranɛ na a ka denko kuma ma na dirɛti la hadisa la bɔn o kuranɛ kelen n'o hadisa kelen fɛnɛ m'a ka denko bali a ma fɔ ko den kun t'a bolo a ma fɔ ko den kun b'a bolo n'i y'a lajɛ alahu taala bɛ seyidina ibrahima ka denbaya fɔ yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ ko ibrahim ani ismail ani isihaka ani yaqub wal asbat wala wal asbat kani ibrahima mɔdenw bɔn mɔdenw mana fɔ yusufu b'o la yusufu dɔgɔninw b'o la yusufu eh, denw b'o la yusufu mɔdenw o bɛɛ lajɛlen de bɛ don ahafadu kɔnɔ bɔn o b'a yira k'a fɔ kuranɛ ma seyidina yusufu ka denko nakari a m'a nakari kuranɛ m'a fɔ fɛnɛ ko den b'a bolo bɔn n'an ye hadisa fɛnɛ lajɛ sunna an tɛ o fɛnɛ y'a kɔnɔna la bɔn n'o sugu kɛra dɔrɔn tarikutigiw de bɛ wuli o tuma na k'u cɛsiri k'u jija walasa ka mɔgɔw hakili u b'o o lafiya cogo min na ɔ tarikutigiw kɔni y'a yira ka ko seyidina yusuf k'a ye furu kɛ k'a ye muso dɔ furu k'o tɔgɔ ko zuleikha seyidina yusuf k'a ye muso dɔ furu o tɔgɔ ko zuleikha ɔ dɔ ko k'a ye rail k'a y'o fɛnɛ furu rail alahu taala nana ni kisa min ye suratu yusufu yɛrɛ kɔnɔ masakɛ muso ye galo min tigɛ k'a da yusufu la n'o kɛra sababu ye ka yusufu lase kaso yɛrɛ la ɔ o muso k'o de kun tɔgɔ ko rail o tuma na o rail ka tubilen kɔfɛ ko kɔfɛ ko yusufu tilara k'a furu tariku kuma don nka yusufu kɛlen k'a furu ko yusufu ye den fila sɔrɔ ni a ye o den fɔlɔ tɔgɔ de ye ko afraim wa misha walima wa manisa wala den fila afraimu misha walima misha nin tɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka kɛ manisa ye nin si tɛ kuranɛ kumakan ye nin si tɛ hadisa kumakan ye ɔ ko isufu ye nin sɔrɔ tarikutigi dɔ wɛrɛ y'a yira ko isufu ye den saba sɔrɔ den saba den naani sa kɛ ko dencɛ saba ani denmuso kelen ko isufu y'o de sɔrɔ dencɛ saba ka ni denmuso kelen bɔn denmuso kelen nin k'o kun tɔgɔ ko rahama wala rahama k'o tɔgɔ kɔni kɛra o ye bɔn nin kuma ninnu an delila k'a f'aw ye n ko ni fɛn fɛn tɛ kuranɛ ka kuma ye fɛn fɛn tɛ hadisa ka kuma ye an ka dɔnni jɛturabaw ma kala turu mun na nka lakaleli ye an bɛ siran ɲɛ an bɛ siran ɲɛ bɔn kuma fɛnɛ tɛ ko minnu y'a lakale tan k'u filila dɛ ayi o y'an karamɔgɔ ye o ka dɔnni ka bon ka tɛmɛ an ta kan u ma fili mɛ n bɛ fɛ k'a f'i ye valɛri bɛ kuma min na kosɛbɛ o ye kuranɛ aya ani hadisa ye o de valɛri ka bon ka tɛmɛ kuma bɛɛ kan bɔn n'o bɔra yen kuma tɔw bɛ sɔrɔ ka na mɔgɔ min ye isufu ka denko ɲininkali kɛ kibaruya min b'an bolo isufu ka denko kɔni na o de ye nin ye an bɛ foli lase ma i yɛrɛ fɛnɛ ka hakili ɲumanya la an balimamuso y'a yira k'ale b'a mɛn wajulukɛlaw da ka caya ko ni muso ye dilan tigɛ cɛ la ko mɛlɛkɛw bɛ si k'i danga hmm, fo ka taga cɛ jɛn i ma ɔ ko cɛ minnu fɛnɛ ka baara ye ka dilan tigɛ muso la olu fɛnɛ ka kiri ye jumɛn ye an delila ka nin jaabi an ko cɛ minnu ka baara ye ka dilan tigɛ muso la an bɛ cɛ de ɲininka mun de y'i bila dilantigɛ la i muso la parce que muso jogo don cogo dɔ ye ka dilan tigɛ a la o ala yɛrɛ y'o sira di cɛw ma o i k'a waaju n'a m'o mɛn i ka dilan tigɛ a la ɔ n'a m'o mɛn k'i k'a gosi hadisa ko k'i kana jogini gosili d'a la dɛ bon cɛ ka dilan tigɛ muso la a jaabi tɛ kɛ directement ɲininkali de bɛ kɛ fɔlɔ mun de ye cɛ bila ka dilan tigɛ n'o y'a sɔrɔ cɛ bɛ ka dilan tigɛ muso la ka muso jogo de dilan jogo dɔ de bɛ muso la kumana kumalasigiw ni fɛnw bɛɛ kɛra o tuma na walasa muso jogo ka ɲa a ye dilan tigɛ muso la walasa muso hakili bɛ se ka sabati ni cɛ y'a dabɔ o de kama cɛ ma fili parce que sariya yɛrɛ de y'o sira di cɛ ma mais ni cɛ ta t'o ye cɛ yɛrɛ kɔni y'a kɛ dɔrɔn ayiwa n bɛ n yɛrɛ sago kɛ muso la n sago de b'a la ne yɛrɛ de ye n ka dutigi ye o tuma na n bɛ fɛn kɛ n ka du kɔnɔ mun ka di n ye o tuma na cɛ nana o de kɛ k'a tɔgɔ kɛ dilantigɛ ye muso la o cɛ bɛ dilan tigɛ muso la kuma o kuma ka sɔrɔ sariya ka kiiri tɛ o bɛ taa sɔrɔ muso wɛrɛ de b'a bolo ni muso wɛrɛ t'a bolo furu la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kulonkɛ la kɛnɛma mm, a bɛ kɛ ten dɛ muso wɛrɛ b'i bolo walima i bɛ kulonkɛ la kɛnɛma n'o tɛ i tɛ dilan tigɛ o furu kɛkun ye mun ye o muso b'e bolo kaban e ka tila k'a dab'a kama ka dilan tigɛ o la tuguni bon sariya tɛ se k'o faamu bon muso min bɛ yen ni cɛ kɛlen don ka dilan tigɛ a la an ye sariya kuma min fɔ o si tɛ cɛ kɔni y'a bɔ a yɛrɛ la dɔrɔn sago bɛ n yɛrɛ la n bɛ fɛ ka muso torturer n bɛ fɛ ka fɛn k'a la f'a k'a ka minɛnw cɛ ka taga walima n bɛ fɛ k'a dusu tiɲɛ ni muso wɛrɛ ka lahalaya ye bon cɛ dɔw ka kɛlɛkɛbere y'o de u ye dilan tigɛ muso la o kama muso dun y'a fa to ye k'a ba to ye ka sokɔnɔna bɛɛ to ye ka na e de fɛ yen bon a dun nan'i fɛ yen sanuko t'a la wariko t'a la dumuniko t'a la a kun bɛ nin bɛɛ sɔrɔ faso la a kun tɛ fɛn kelen min sɔrɔ faso la o kun ye dilan nin de a nan'o de ɲini e fɛ yen e fana ka tila ka dilan tigɛ o muso la yala i bɛ fɛ muso ka taa kulonkɛ de kɛ wa e bɛ fɛ ka muso pousser de sisan muso yɛrɛ ka taga jɛnɛya kɛ o de don bon cɛ o cɛ n'i ka baara ye nin ye hadisa kɔni nana ka tilen jumɛn ma o ye musow de ye muso min bɛ dilan tigɛ cɛ la nin bɛ k'i la nin bɛ k'i la nin bɛ k'i la bon cɛ o cɛ fana bɛ yen k'a dab'a kama k'i muso tɔɲɔ ka i muso tɔɔrɔ ni dilan tigɛ ye aa e ko mɛlɛkɛw bɛ fɛn k'e la mun ka bon ka tɛmɛ u bɛ mun da muso kan ye dɛ voilà parce que sariya ye muso naani furu sariya y'o daga e ye e bɛ se ka muso ta fo naani o b'a yira hali ni furumuso tɛ e bɛ se ka muso wɛrɛ furu bon e furumuso k'o to e ka furu la o tɛ se ka furu cɛ wɛrɛ ma ni e ye dilan tigɛ o la o bɛ to alaminɛ de la a bɛ to duwawu de la a bɛ to alaminɛ de la ka to ka farikolo kurunkurun a dɔw bɛ to furakisɛ kunun yɛrɛ la walasa u kana na dɛsɛ u yɛrɛ la o furakisɛ kunu yɛrɛ fana bɛ tila ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ wɛrɛ lase u ma tuguni bɔn o b'a yira k'a fɔ cɛ yɛrɛ ta bɛ sɔn ka juguya ka tɛmɛ muso kan paseke e ye tɔɲɔli de kɛ wala waliden b'e bolo so kɔnɔna la a ma d'i ma walasa i ka kɛ fote ye a ma d'i ma i ka kɛ arimɔri ye a ma d'i ma i ka k'i ka ayiwa diplɔmu dɔ ye k'o gulon i ka so dɛnɛ na o tɛ o muso de don hakɛ dɔ de bɛ yen muso de don a dancogo ala fɛ farikolo mago bɛ fɛn dɔ de la farikolo mago bɛ mun na maa si tɛ dugukolo sanfɛ mun bɛ se k'o ɲɛnabɔ ni e tɛ a bɛ min kun waati e kelen pe de bɛ se k'o ɲɛnabɔ n'o tɛ a fa tɛ a ba tɛ a balima tɛ a dɔgɔnin tɛ maa si tɛ yen olu bɛɛ lajɛlen y'u seko kɛ minnu bɛ se k'o kɛ o y'o kɛ ka ban bɔn kelen min bɛ yen ni maa si se k'o ɲɛnabɔ diɲɛ kɔnɔ ni e tɛ e fɛnɛ ka to k'o tigɛ muso la o tuma na an balimakɛ an b'a fɔ aw y'a ka siran ala ɲɛ waliden de bɛ aw bolo walasa i ka ko nin tɔɔrɔ faamu cɛ min bɛ dilan tigɛ a muso la k'a sɔrɔ sariya ta tɛ dɛ n y'o kuma fɔ dɛ o cɛ kelen n'a denmuso bɛ cɛ dɔ bolo e min tila ka dilan tigɛ i muso la ni n'o sɔrɔ e denmuso furulen don cɛ dɔ bolo o bɛnna cɛ min ma o kɛra diɲɛden ye a mago si t'i denmuso la furu kɔnɔna la i denmuso ka dilanko hakɛ fɛn o fɛn bɛ yen cɛ nin t'a si kɛ denmuso nana kangari da n ye ko buwa nin y'an kalo fila de ye a fɔ man di dɛ mɛ a b'a f'i ye nin y'an kalo fila de ye foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ an kalo saba de ye foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ an kalo naani e yɛrɛ bɛ denmuso ɲininka fɔlɔ k'o tuma a ka kɛnɛ wa buwa a ka kɛnɛ foyi t'a la i m'a ye sa wa bɔn ni denmuso ko i ma k'a ka kɛnɛ foyi t'a la i bɛ mɔgɔ ci i burankɛ ma an denmuso nana nin fɔ dɛ mun de la i bɛ dilan tigɛ la nin cogo la tan o tuma i bɛ fɛ n denmuso ka jɛnɛya de kɛ wa e yɛrɛ bɛ wuli ka fan bɛɛ kɛ mankan ye i balima minnu bɛ yen i bɛ kuma f'olu ye olu yɛrɛ bɛ kɛ dɛmɛbaga ye olu bɛ k'e ka kɛlɛkɛcɛ ye walasa nin ko bɛ se ka regulariser cogo min bɔn o y'e tɔɔrɔ cogo min waliden dɔ de b'i fɛnɛ bolo e den ta y'i tɔɔrɔ cogo min n'i wulila k'i jɔ dɛ nin fɛnɛ ye waliden dɔ de ye minɛ nk'aw bɛ ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ e bɛ ka fɛn fɛn da dɔ den kan i ka du kɔnɔ e b'a dɔn n'o y'a sɔrɔ e den de fɛnɛ bɛnna o cɛ ɲɔgɔnna ma k'o fɛnɛ bɛ k'o tɔɔrɔ da i denmuso kan balimakɛ a ti bɛn i ma dɛ fɛn min ti bɛn i ma i kan'o kɛ mɔgɔ la dɛ o tuma na muso minnu bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ cɛ ka dilan tigɛ i la k'a sɔrɔ jogo jugu m'a to a y'a tigɛ i la kɛlɛ m'a to a y'a tigɛ i la i cɛ ko k'i ka fɛn dɔ dabila i ban k'a dabila o si m'a to a y'a tigɛ i la fo cɛ k'a ta kɛ yɛrɛ sago baara ye ne de ta ye n ka du ye n sago bɛ n yɛrɛ la n bɛ fɛn kɛ mun ka di n ye a cɛ masinaw ka tuubi yanni saya ka se u ma n'o tɛ hakɛ bere a ka farin dɛ an balimakɛ ko k'olu ka sigida la denmisɛnnin fila o donna madarasa la k'a sɔrɔ denmisɛnnin fila ni u fa n'u baw k'u si tɛ silamɛ ye ɔ mɛ nin denmisɛnnin fitinin filaw kɔni donna madarasa la ɔ karamɔgɔ kɔni ye u seko k'u ye o denmisɛnnin ninnu kɔni u bɛ ka seli u bɛ k'u ka sun kɛ alhamdulillah fɛn fɛn ye silamɛya baara ye k'u bɛ k'a bɛɛ kɛ ɔ bɔn kɔmi olu bɛ wolo waati min fa tɛ silamɛ ye ba tɛ silamɛ ye ɔ ko yala tubi kura wɛrɛ de bɛ ɲini nin denmisɛnnin ninnu fɛ wa an kan ka ɲini nin denmisɛnnin ninnu fɛ k'u ka tubi kura wɛrɛ de kɛ wa walima denmisɛnninw filɛ silamɛya la cogo min na u bɛ kɔntini ni nin de ye awɔ denmisɛnninw bɛ silamɛya la cogo min u bɛ kɔntini ni nin de ye tubi kura wɛrɛ tɛ yen o bari tubi kura wɛrɛ tɛ yen tubi ye mun ye maa min yɛrɛ tɛ silamɛ ye fiyewu an bɛ tubi ɲini o de fɛ mɛ ni nin denmisɛnnin ninnu ta tɛ kelen ye dɛ alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko woloden o woloden bɛ yen n'o ye maa kura ye k'a bɛɛ lajɛlen bɛ bange silamɛya de la ɔ denmisɛnnin kura minnu bɛ yen n'u bɛ bange silamɛya la k'u faw olu de b'u yɛlɛma ko k'u kɛ nansaraw ye walima faw de b'u yɛlɛma ko k'u kɛ ayiwa yahudiyaw ye walima faw de b'u yɛlɛma ni mansaw ko k'u kɛ ayiwa tasuma labatolaw ye n'o tɛ alakira kɔni ko ten sallallahu alayhi wa sallam a ko den o den ma min mawludin illa yuladu ala alfitra den si tɛ yen n'a bɛ bange f'a ka bange fitira kan ala alfitra dɔɔni don kɛ caman bɛ mun kan o de ye taasira la ɲuman ye ala yɛrɛ sɔnna a ka bato sira min kan k'o de ye fitira ye o tumana den bɛɛ lajɛlen bɛ bange o fitira de kan fa abawahu yuhawidanihi ko mansa fila ninnu de bɛ den kɛ yahudiya ye aw yunasiranihi walima olu de b'a kɛ kerecɛn ye aw yumajisanihi walima olu de b'a kɛ majusu ye alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam bon o b'a yira a bɛ dugawu de kɛ nin denmisɛnnin ninnu ye ninnu bangera du min kɔnɔ silamɛ du tɛ mɛ denmisɛnninw tilara ka sira y'u yɛrɛ ye o tuma na u bɛ silamɛya kɔnɔ u bɛ ka seli u bɛ k'u ka sun kɛ a bɛ denmisɛnninw to yen u ka kɔntinin o baara la ala y'o min nɔgɔya u ma u ka kɔntinin n'o ye ɔ o t'a yira k'a fɔ ko aw ka tila k'o denmisɛnninw de wele tuguni k'a bɛna silamɛya donkan kura wɛrɛ ta tuguni ko k'o don olu da parce que u bɛ baara mun na olu tɛ dɛ ninnu ye hakilinakow de ye an ka diɲɛ laban hakilina ko i bangera silamɛya la ka ban banna tubi ko kura wɛrɛ tɛ yen i bangera silamɛya la ka ban banna e tɛ foyi fɔ k'a fɔ k'i bɛna donko kura wɛrɛ kɛ silamɛya la hali n'i ma ɲɛ o donko kura kɔ i bɛ kuma min fɔ o de ye kalimatu shahada ye o ne y'o f'i ye a ka ca n ko donkan si tɛ silamɛya kɔnɔ ni la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'i taara diɲɛ jamana fɛn fɛn na i bɛ donkan min mɛn ko ni maakura bɛ fɛ ka don silamɛya la kumakan fila dɔrɔn ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah n bɛ seereya k'a fɔ bato mansa si tɛ yen ni ala tɛ o waati kelen n bɛ seereya tuguni ka ko muhamadu y'a ka ciden ye nin de ye maa donkan ye silamɛya la azi ni maa fɛn fɛn bɛ tuubi azi dugukolo sanfɛ kumakan min bɛ don i da o ye nin de ye n'i bɛ tuubi ka don silamɛya la ameriki a eta fɛn o fɛn bɛ yen n'i bɛna tuubi misiri kɔnɔ k'a kɛ silamɛ ye kumakan fila ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah nin de bɛ fɔ maa kura bɛɛ ye i bɛ fɛ ka don silamɛya la ameriki nin kumakan fila de bɛ fɔ maa kura bɛɛ ye n'i bɛna don silamɛya la erɔpu jamana kan kuma wɛrɛ tɛ yen wa nin de bɛ fɔ bɛɛ ye n'i bɛna don silamɛya la hali an fɛ yan afiriki yan ni kuma wɛrɛ mɛnna nin kɔfɛ o y'o tigi yɛrɛ ka kuma labɛnnen ye n'o tɛ kuma kelen min bɛ yen kabini kunun kira ka waati fo bi ni maa bɛ tuubi ka don silamɛya la o ye nin kuma de ye n bɛ seereya ko bato masa si tɛ yen ni ala tɛ o waati kelen muhamadu y'a ka ciden ye bɔn hali denmisɛnninw yɛrɛ ta tɛ se nin ma o olu bɛ silamɛya la kaba u b'u ka seli la a y'u to yen a kan k'u dɛmɛ de ni fa ni ba ka presɔn t'u kan a bɛ se ka fa ni ba yɛrɛ fana nɛgɛn cogo min olu fana bɛ se ka tuubi cogo min a kan k'o de baara boloda sisan n'olu de bɛna don a b'olu de bila sisan olu ka kalimatu shahada fɔ n'a ye fa nɛgɛn n'a sɔnna n'a yɛrɛ y'aw ɲininka aw ka diinɛ nin ko bɛ cogo di a b'a bila a ka kalimatu shahada fɔ ba fɛnɛ ta b'o cogo la mɛ nin denmisɛnnin ninnu a kana baga ninnu ma tuguni dɛ ninnu b'a kɔnɔ kaba aha ninnu b'a kɔnɔ donkan wɛrɛ tɛ ɲin'aw fɛ tuguni ka k'o ɲɛsin ninnu ma ala k'an n'o sabati